ɲakuna teve ka kibaru bamanankan daminɛlen ye nin ye dɔw bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛkan don maa minnu bɛ an ka videow partaze fɛsibuguw kan maa minnu b'a bila ka taa u ka gurupubaw kan n'o de ye wasabuw ye an ka foli ni tanuni bɛɛ nin bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen mɔ bɛɛ kunnafoni bakurubaw la an b'a daminɛ burukina a yɛrɛ k'a fɔ burukinaka dɔ de a ye a muso bɔnɛ a ni nɔ ani maa minnu sigilen bɛ sigida kelen na ani minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ so kelen kɔnɔ olu balila k'a n'a muso mankan mɛn muso kɔni balila ka kule kaɲa kelen bɔ o kɔfɛ muso y'i mankan suma maaw ko nana sa ka na ka da gosi gosi k'a ɲininka ko mun de kɛra a y'a jira ko foyi ma kɛ nka dɔɔnin sera i k'a dɔn k'a fɔ a ye mananin dɔ de ta ani kalama de bɔra ka so viwu maaw ko nin ko sa a kɛra cogo di a kɛra cogo di bɛɛ lajɛlen y'i kanto a ye zon bɛn ɔ zon fɔli kɔni kɛlen ye min kɛ maaw ni panbɔlɔw ani gɔngɔrɔw de y'a gɛn fo ka taa ta tɛgɛ mɔ waati min na n'u y'a ta tɛgɛ mɔ sa segin kɛra ka na so kɔnɔna lajɛ k'a sɔrɔ sa a muso a y'o ko ni kunkolo cɛro ka bɔ a la o m'a bɔ a tilara k'a tɛgɛ fila caro ka bɔ a la o m'a bɔ a tilara k'a sen fila caro ka bɔ a la ɲininkaliw kɔni kɛra sa k'a ɲɛsin a ma mun y'a bila nin na o kɔni y'a sɔrɔ fɛn min kɔni y'a gɛnbaw ye olu y'a ti fo ka tila k'a ɲɛkisɛ kelen ti ɔ a kɔni a bilara fanga ka bolo kan n'o de ye polisiw ye olu ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ nin waati in na o bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa faransi emaliyɛli makɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ faransikaw kɔni bɔra k'u ka dusumakasiya jira a la a yɛrɛ k'a fɔ u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini a y'i sen don ko la a sen man kan ka don min nɔ ikɛrɛni kɛlɛ k'a ka foyi tɛ o rɔ ko nka a y'i sen don ikɛrɛni kɛlɛ rɔ o de kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye gɛlɛya caman ye k'o ɲɛsin faranzikadenw ma ko a dɔ ye gazi ye a dɔ ye kuran ye wa a dɔ yɛrɛ ye balo ye wa a dɔ ye taji ye n'o de ye esansi ye ko nin bɛɛ lajɛlen de gɛlɛyalen don faransi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi maa kelen tɛ se ka tulu bidɔn san duw de bɛ ka ja a la nka an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan ko emaliyɛli makɔrɔn k'u b'a ɲin'a fɛ a ka taa ka bɔ fanga yɛrɛ de la barisa bolo a ma foyi lase faranzikaden ma ni dusukasi tɛ faranzikaden tun bɛ waso ni fɛn o fɛn ye ko i k'a dɔn k'a fɔ makɔrɔn ye a bɛɛ lajɛlen bonya wɔrɔ ka bɔ faransi kan an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi o kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna u b'a daminɛ yɔrɔ min na o de ye kadafi ka jamana ye libi ko a taara libi filenkolon ci k'o dagakolon ci ko wa a ma dan o ma a y'i ɲɛsin mali min fana mɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko a ye digi kɛ olu la fo olu tilara ka a golomasiri tabaa minnu tun bɛ an fɛ u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yan u ma dan o ma ka rfi gɛn ka bɔ yan u ma dan o ma ko fɛn mun kɔni ye faransi 24 ye k'o fana gɛn ka bɔ yan u ma dan o ma hali u ka lasigiden minnu tun bɛ yan ko k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yan ko wa ko afiriki yɛrɛ kɔnɔna na bi afirikidenw ko olu tɛ faransi fosi de fɛ k'o tuma u b'a ɲini emmanuel makɔrɔn fɛ k'a ka taa ka bɔ fanga la barisa bolo k'a tɛ se kɔdowari kɛlɛcɛ bi naani ni kɔnɔntɔn min minɛna mali pankurujigi kɛnɛ kan n'o de ye mɛrisinɛriw ye i k'a dɔn k'a fɔ mali jɛnna maa saba mɔ maa saba min ye muso ye ka u bila ka taa kɔdowari nka bɛnɛn minisiri min ka baara ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɔli ye o delila ka na mali la yan ka na yafa deli kɛ o de kama mali ye u di o ma u ka se ka taa n'u ye kɔdowari jamana kɔnɔ waati min n'u sera kɔdowari musow b'a la n'o ye muso kelen ye waati min n'a ɲɛ dara kɔdowari dugukolo kan a y'i ten turu dugu ma ka ala subahana wataala fo barisabu don a bɔra dugu la dugu min ye hinɛ ye dugu min ye makari ye ko n'o tɛ n'o tɛ k'olu bɛɛ lajɛlen n'u kun bɛ lahara kaso rɔ ko nka u bi foli ni tanu ɲɛsin ka taa mali yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ furancɛla fanga ɲɛmaaw mɔ ko u ni ce bawo u ye hinɛ min da k'a ɲɛsin musow musolakaw mɔ k'o sɛbɛkɔrɔ diyara olu rɔ n'o tɛ ko waati min na alazan daramani watara bɛ ka musow minɛ k'u sɔri wo rɔ k'o waati b'a sɔrɔ mali de bɛ ka hinɛ musow la k'u labila ka taa bawo ko kobilen n'i y'a ɲini muso b'a rɔ wa ko sumalen n'i y'a ɲini fɛnɛ k'i bɛ muso sɔrɔ a rɔ ko nka fɛn min kɔni ye musolaka ye k'olu olu denw man gɛlɛn koro bari sabu olu yɛrɛ kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔ yan u t'a dɔn fɛn min don abada kunnafoni kuncɛ la i k'a dɔn mali aritisiba n'o de ye nabintu jakite ye